Do feirmeoir meánaoiseach, ba annamh 30 bliain d'aois. Dá mairfeadh sé chomh fada sin, measadh go raibh sé sean cheana féin. Ní toisc go raibh an t-am ag rith níos tapúla, ach toisc nach bhféadfadh an corp maireachtáil níos faide. I saol nach raibh antaibheathaigh, vacsaínithe ná dochtúirí fíor ann, bhí an duine go hiomlán ag brath ar a dhíolúine féin agus ar bhua an fhortúin. D'fhéadfadh gach créacht bás a bheith mar thoradh. D'fhéadfadh gach gortú a bheith ina lobhadh. D'fhéadfadh gach pian fiacail scaipeadh ar fud an ghiall ar fad, agus ní raibh aon rud a d'fhéadfaí a dhéanamh faoi. Bhí an feirmeoir ina gcónaí i staid bhagartha leanúnach. Ba é a chorp ionad na paraisítí. Scáintí an craiceann ón bhfuacht, agus go hinmheánach, scriosadh é ag an ocras, mún, uisce salach, agus péisteanna, agus nuair a tháinig pian, fiabhras, giorra anála, ní raibh fhios ag éinne cén fáth. An diabhal, pionós Dé, droch-chumhachtaí, ní raibh ach rud amháin cinnte, ní raibh aon tarrtháil ann. Tá an scannán seo faoi ghalar. Is scéal é faoi phian, faoin sráidbhaile ina bhféadfadh gach lá a bheith ar an gceann deireanach. Faoin chorp a bhí ag lobhadh le linn an tsaoil, agus faoin áit a dtosaíonn ifreann go minic ar talamh. Sula dtosaím, iarraim ort síntiús a fhágáil. agus tar éis féachaint, má's maith leat an scannán, buail suas. Tá fáilte roimh tráchtanna freisin. Ar an taobh amuigh bhí an feirmeoir cosúil le feirmeoir. Salach, tuirseach, minic go tomi. Ach thosaigh an tubaiste fíor laistigh dá chorp. Bhí formhór na bhfeirmeoirí ina gcónaí le rochtain ar uisce marbh. Ó locháin, cnapáin uisce, sruthanna mall ag sileadh ina n-itear capaill, níochán níocháin agus déantar riachtanais. Bhí an t-uisce seo lán de pharaisítí uibheacha. Tháinig péisteanna, péisteanna cruinne agus péisteanna téada isteach i gconair díleá an fheirmeora. Chuaigh siad sna putóga, rinne siad creach ar bhia, d'ól siad cothaithigh. Mar toradh air sin, d'ith an feirmeoir agus d'ith sé. Ach tháinig sé tanaí. Bhraith sé lag, chaill sé neart, agus ar deireadh thosaigh sé ag éirí tinn. Ní raibh na paraisítí ina iontas, ba é an gnáthshaol é. Pian bolg, nausea, urlacan, fiabhras, tuirse mhór. Uaireanta, tháinig an pharaisít amach tríd an anas, uaireanta tríd an mbéal, uaireanta urlacan an phéiste ar fad. Ach ní hé sin an deireadh. Ní raibh an corp a bhí díchothaithe, tuirseach in ann déileáil leis na hionfhabhtuithe is simplí. D'fhéadfadh slaghdán amháin a bheith ina niúmóine. I saol gan antaibheathaigh Is pianbhreith báis é agus tháinig niúmóine ó rud ar bith, seomra tais, éadaí fliuch, codladh ar an talamh, casacht thirim, giorra anála, fuar. Uaireanta, thit an feirmeoir ina chodladh le fiabhras agus níor dhúisigh sé arís. Níos measa fós, má tharla ionfhabhtú inmheánach. Uaireanta trí phlúr múnlaithe a ithe, uaireanta trí chréacht a leigheas go dona, uaireanta trí fhiacla. Ní raibh córas imdhíonachta an fheirmeora ann. Bhí sé caite amach ag an ocras. an salachar, an obair chrua laethúil. Bhí gach spréach, gach micreascóp go leor chun tosú ar fiabhras, fuar, delirium, ionfhabhtú fola nach raibh aon duine ag tuiscint. Ach bhí a fhios ag gach duine go raibh sé ag críochnú le bás, agus ní raibh aon dochtúir ann a chabhairfeadh. Ní raibh ann ach máthair, bean céile nó comharsa a thug galar luibheanna agus a ghuigh ar son míorúilt. De ghnáth, ní raibh aon mhíorúilt ann. Ní fhéadfadh an feirmeoir meánaoiseach bás a fháil ach amháin mar gheall ar chogadh. plá nó claíomh. Fuair sé bás toisc nach bhféadfadh a chorp féin maireachtáil sa domhan a raibh air maireachtáil ann. I sráidbhaile meánaoiseach ní raibh gortú ach míchaoithiúlacht bheag. D'fhéadfadh gortú a bheith marfach. D'oibrigh an feirmeoir an lá ar fad sa láib, sa sneachta, le hadhmad, le huirlisí. Ní raibh lámhainní ann, ní raibh bróga cosanta ann. Bhí cosa loma, tua, adhmad agus sceana meirgeach. Gach gearradh, gach scríobadh bhí geata oscailte, agus taobh thiar den gheata, baictéir. Níor leigheas an créacht. a mhalairt ar fad. D'éirigh sé ata dearg, ansin dubh. Chruaigh an craiceann, thosaigh sé ag pianú le gach gluaiseacht. Shreabh pus as an gcréacht, agus timpeall air, necrosis. Má lean an feirmeoir ag obair, nó mura raibh neart aige chun sosa, rinneadh an t-athlasadh níos measa. Laistigh de chúpla lá, d'fhéadfadh lámh nó cos a bheith dubh, marbh. Ansin ní raibh aon rud le sabháil. Bhí corp an fheirmeora ag lobhadh le linn an tsaoil.

chomh láidir sin uaireanta go raibh sé go leor chun dul isteach sa seomra chun a fhios go raibh duine ag fáil bháis. Ní raibh máinlianna ann, ní raibh amputations ann. Uaireanta ba é an t-aon tarrtháil ná tua agus comharsa láidir. Ach de ghnáth chríochnaigh sé le bás níos tapúla ó chaillteanas fola, agus ní raibh sé seo ach ar cheann de na go leor galar craicinn. D'fhulaing na feirmeoirí freisin ó ringworm, fungus, abscesses agus ulcers. Bhí an craiceann fliuch i gcónaí le allas agus salachar. Níor nigh siad go minic mar ní raibh aon bhealach ann. Sa samhradh, scáineadh na coirp ón ngrian, sa gheimreadh ón bhfuacht, lámha ata, cosa scáinte agus ionfhabhtaithe. I gcásanna áirithe, ní raibh an feirmeoir cosúil le duine a thuilleadh. Bhí cuma créacht ag gluaiseacht air. De réir creideamh an phobail, bhí sé buailte, go raibh pionós Dé ag ithe air, go raibh sé riachtanach bogadh ar shiúl. Ach ba é an rud ba scanrúla ná an Lepra. Galar a scrios an t-aghaidh, a théamh an srón, na cluasa, a théamh an craiceann. Bhí an t-othar eisiata ó shaol an tsráidbhaile, seolta chuig an imeall isteach sa choill. Uaireanta buailte le bata, uaireanta dhiúltaigh uisce dó. Ní toisc go raibh daoine cruálach. ach toisc go raibh siad eagla. I saol gan eolas bhí gach créacht amhrasach. Gach méar lobhta mar phianbhreith báis don othar agus dá thaibhse. Sa mheánaois ní raibh bia ina rud cinnte. D'ith an feirmeoir an méid a d'fhás sé féin, a mhair an geimhreadh, nach raibh lobhta, nach raibh caite ag lucha, agus nach raibh tugtha don Tiarna mar dheachmáil. Ba é an geimreadh agus an tús an earraigh an t-am ba mheasa. Ansin chríochnaigh na soláthairtí agus bhí na páirceanna fós ina gcodladh. Is é seo an t-am a raibh aithne mhaith ag na feirmeoirí air. Tugadh ocras air. Ní raibh sé seo mar an ocras atá againn inniu Ba ocras ainsealach, ciúin, mall é. Laethanta a bhí siad uisce uisce, cabáiste picilte gan saill, píosa aráin múnlaithe gearrtha le scian, uaireanta dornán grán, gan níos mó. Laghdaigh an corp, ach ní ar an bpointe boise. Ar dtús chaill tú neart, ansin tháinig tremors, meadhrán, mothú fuar fiú in aice leis an tine. D'éirigh an craiceann pale, bhí na féitheanna le feiceáil, agus níor leigheas na créachtaí. Gach titim, gach cnaipe

fiú pairilis uaireanta. Ach cé a thuigfeadh é sin? Sa sráidbhaile dúirt siad go raibh an duine briste, nó tinn, go raibh sé ag fáil bháis cosúil le madra. Bhí na páistí ag éirí tinn ar dtús. Tanaí le bolg ata, leicne báite, le súile mall. Minic nach raibh siad in ann labhairt fós, ach bhí siad in ann fulaingt cheana féin. Thit siad ina gcodladh in airm a máthar agus níor dhúisigh siad. Uaireanta ní raibh siad ach ag dul amach. Scrios an t-ocras gach rud. An corp, an spiorad. an teaghlach. Thóg sé an fonn maireachtáil. Bhain sé an neart oibre. Ach bhí ar an bhfeirmeoir leanúint ar aghaidh, ag cur, ag tarraingt, ag iompar. Mar gheall ar an té nach raibh ag obair, fuair sé bás níos tapúla, agus an té a d'oibrigh, fuair sé bás beagán níos déanaí. Sa Mheánaois ní raibh síceolaíocht ar eolas. Ní raibh aon duine ag caint faoi dúlagar, psychosis, tráma nó titimeas. Ach bhí aithne ag gach duine ar an radharc ar dhuine a bhreathnaigh isteach sa spás, a labhair leis féin, a thit ar an talamh i gcánaibhálacha, agus bhí eagla ar gach duine roimhe. Creideadh gur pionós Dé nó obair an Diabhail a bhí i ngalar an anama. Má shiúil duine éigin san oíche, má ghlaoigh sé ina chodla, má stop sé ag caint go tobann, dúirt siad go raibh sé buailte. Má thit sé ar an talamh, agus má bhí sé ag crith, go raibh sé faoi léigear. Agus má rith sé go tobann isteach san am, nocht agus cúr ar a bhéal, ní raibh sé ina dhuine a thuilleadh, ach deamhan. Ach bhí an fhírinne simplí. Bhí sé ina dhuine ag titim as a chéile. duine nár éirigh lena chorp leis. Uaireanta bhí sé ina bhfiabhras ard a d'fhág go raibh delirium ann. Uaireanta bhí sé ina stróc gréine a d'fhág go raibh mearbhall agus ionsaí ann. Uaireanta bhí sé ina titimeas a d'fhág go raibh an feirmeoir stiff Thit sé agus ghreim sé a theanga. Bhí eagla ar dhaoine. Dhún siad dóirse. Dúirt siad paidreacha. Dhoirt máthair uisce beannaithe, Choinnigh an t-athair an t-othar ionas nach ndearna sé díobháil dó féin. Ach uaireanta Bhí sé ródhéanach. Mar gheall ar an té a ghlaoigh san oíche, níor mhair sé an lá. Ní raibh an corp in ann é a dhéanamh, tháinig an intinn suas. Tharla staideanna dúlagair freisin. cé nach raibh an focal sin ar eolas ag an am. An feirmeoir tar éis bhás linbh, nó tar éis teip ar fhómhar. Stop sé ag caint. Shuigh sé an lá ar fad. Níor ith sé, níor fhreagair sé. Bhreathnaigh sé ar an tine, agus d'imigh sé go ciúin as an saol seo, fiú sula raibh an croí ag bualadh. Le himeacht ama bhí teaghlaigh iomlána marcáilte. Síleadh go raibh an teaghlach seo mallaithe, go raibh rud éigin olc, nach raibh tú ag dul ann. Agus na daoine tinn, fágadh na daoine tinn, uaireanta ina n-aonar sa choill, uaireanta faoi ghlas i scioból. Ní as fuath, ach as eagla. Mar sa mheánaois, bhí an eagla roimh an mire níos mó ná an eagla roimh bhás. Bhí laethanta ann nuair a bhí an sráidbhaile ar fad ina thost. Ní raibh madraí ag tafann, ní raibh sicíní ag gágail. Níor bhuail aon duine an grán le heallach, mar tháinig an phlá isteach sa sráidbhaile. Bhí plánna éagsúla ann. Uaireanta bhí sé an phlá, an ceann is uafásaí, uaireanta tífeas spotaí, uaireanta calar. Uaireanta ní raibh ach dysentery, nó buinneach ghéar ó dhíhiodráitiú. Ach ag an deireadh, bhí bás ann i gcónaí. Ní raibh dochtúir ann, ní raibh saotharlann ann, ní raibh faisnéis ann. Ní raibh ann ach an t-eolas go raibh duine éigin ina luí síos agus nach raibh siad ag éirí suas arís. Agus ansin a bhean chéile. ansin a leanaí, ansin comharsana. Agus sula raibh an feirmeoir in ann é a fheiceáil, ní raibh aon duine aige chun an comhartha deireanach den chros a thabhairt. Tháinig an phlá cosúil le droch-aisling, go tobann, gan rabhadh. Mhothaigh an duine pian cinn. Fiabhras. Tháinig an bhean ar maidin, bhain sí leis an duine agus bhí a fhios aici cheana féin. Fágadh an corp amach ar chairt, fillte i línéadach. Uaireanta cuireadh é taobh amuigh den shráidbhaile, uaireanta in aice leis an séipéal, gan uaigh, gan dáta, gan ainm. Sin mar a bhí bás feirmeora. Ní raibh sé rómánsúil, ní raibh sé uasal. Ní raibh sé síochánta. Bhí sé fíor. Dúinn is é tríocha tús na beatha. Don fheirmeoir ón mheánaois, ba theorainn é sin, deireadh na féidearthachtaí, am nuair nach raibh an corp in ann a thuilleadh. agus ní raibh an anáil ach ag cloí. Ní raibh vitimíní, antaibheathaigh ann. Ní raibh fiaclóir ná máinliacht ann. Ní raibh fiú an tuiscint ann go maraíonn salachar. Ach fós féin mhair an feirmeoir. D'oibrigh sé, chaith sé chun maireachtáil lá i ndiaidh lae i bpian agus i gciúnas. Sa lá atá inniu ann is leor pillín, vaicsíniú, cúnamh leighis. Ansin ní raibh ach dóchas agus paidir ann go bhféadfadh lá amháin eile a bheith ann, go bhféadfadh geimreadh amháin eile a bheith ann, go bhféadfadh sé tarlú. Gach roc ar aghaidh seanfheirmeora bhí bua. Gach duine a mhair go dtí daichead bhí cosúil le laoch. Mar go mhair sé an domhan nach raibh ag iarraidh go mairfeadh sé. Cuimhnigh air sin. Mar cé go mairimid inniu i teas agus i sásamh, is daoine den sórt sin iad i coinníollacha den tsórt sin a bhí inár sinsir agus is ar a bhfulaingt a tógadh an domhan a dtugaimid sibhialtacht air inniu. Mar sin, an chéad uair eile a bhreathnóid tú ar sheanphictiúr de do shinsear tuaithe, cuimhnigh, taobh thiar den duine sin tá níos mó ná stair. Tá marthanas ann. Beidh áthas orm go mór má fhágann tú síntiús agus ordóg suas. Tá fáilte roimh tuairimí freisin. Go dtroisimid a chéile.